ndewonu ndị ọma na-ege m ntị anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa nke bụ asụsụ igbo amaka n'ụbọchị taa anyị na-aga ileba anya na ndagba myiri ụdaume ndagba myiri ụdaume matakwa na a bịa n'asụsụ igbo ọ bụ sọsọ mkpụrụ okwu abụọ na-arụ ọrụ dị ka ndagba myiri ụdaume mkpụrụ okwu abụọ a gụnyere mị na nị ma marakwa na mgbe ha na-arụ ọrụ dị ka ndagba myiri ụdaume bụ mgbe ha nwere ụda na mkpụrụ okwu ọbụla ha nọ n'ime ya mgbe ha na-arụ ọrụ dị ka ndagba myiri ụdaume bụ ma ha nwee ụda nke aka ha na mkpụrụ okwu ọbụla ha nọ n'ime ya gịnị bụkwanụ ndagba myiri ụdaume a anyị sị na ndagba myiri ụdaume bụ usoro a na-agbaso mgbe a na-edepụta mkpụrụ edemede mị na nị na mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ọzọ ka m kwukwa ya ọzọ Ndagba myiri ụdaume bụ usoro a na-agbaso mgbe a na-edepụta mkpụrụ edemede mị na nị na mgbe a na-edepụta mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ọzọ marakwa na ọ bụghị mkpụrụ edemede mgbochi ume niile ka a na-edekọta ya na mị na nị mkpụrụ edemede mị na nị nwere mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ya na ha na-agakọ ọnụ n'ahịrịokwu nke ga-emekwanụ ka mkpụrụ okwu ahụ nwee ụda nke aka ya ma kwụrụkwa chịm mana tupu m aga n'ihu aga m ebu ụzọ kpọpụtasịa mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị e nwere b ch d fe gi gbi hi gwi hi je ke kpe kwe le me ne ṅụ nwe nye pe re se she ti vi wi nye ze ha dị iri abụọ na asatọ n'ọnụ ọgụgụ ọ dị mma ọ bụ site na mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị a e depụtasịrị ugbu a ka a ga-esi gosipụtazie nke ya na mị na nị na-agakọ na mkpụrụ okwu ọ dị mma ka anyị leba anya na mkpụrụ edemede myiri ụdaume mị anyị na mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ya na ya na-agakọ ọnụ ha gụnyere be a bịakwanụ na mmebe okwu ya e nwere mba mbido mbe abịa na fị enwere mfe mfepụ mfunye gbi enwere mgba mgbada mgbọ e nwekwara kpe dịka mkpe mkpi mkpa pi mpa mpụta mpio e nwekwara vi mvọ mvọrọ e nwere nwe dịka nwete na mwute na ndị ọzọkwa enwekwara mị dịka mma mmọnwụ mmeso mmiri enwere nye dịka nnyo nyipụ, nnyocha na ndị ọzọkwa. Ọ bụ mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị a m gụpụtasịrị ka ha na mkpụrụ edemede myiriụdaume mị na-agakọ ọnụ n'ahịrịokwu nke bụ na mgbe ọ bụla i depụtara ya mkpọpụta ya enwe ụda nke aka ya ma kwụrụkwa chịm ka anyị leba anya na mkpụrụ edemede myiriụdaume nị na mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ya na ya na-agakọ ọnụ n'ahịrị abịa na nị e nwere chi dịka ncha ncheta nchịkọta dị dịka ndapụ ndo nduri enwere gị dịka ngụnye nganga ngọzi ghị dịka nghọpụta nghọta nghọgbu e nwekwara gwi dịka ngwọngwọ ngwọrọ ngwute e nwere he dịka nhazi nhapụ nhatanha e nwere je dịka nje njem njiji e nwekwara ke dịka nkiru nkechi nkebi nketa e nwere kwe dịka nkwaghachi nkwado e nwekwara le dịka nleta nlọda nlọghachi e nwere ne dịka nna nnụnụ nne nnukwu E nwekwara ṅụ dị ka nṅomi, nṅụchapụ. E nwekwara nwe dị ka nnwale, nnweta, nnwụda. E nwekwara nye dị ka nnyocha, nnyere. nyipụ e nwere rị dịka nrọ nricha nri e nwekwara sị dịka nsụcha nsogbu e nwere shi dịka nshịkọ nshịsha E nwekwara ti dịka ntụtụ, ntuli, ntuli nwekwa ntakịrị. E nwere zi dịka nzube, nwee nzere, nwee nzipu, nweekwa nzọgbu. I lee anya na mkpụrụ edemede ndị a m gụchiri Ọ bụ mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị a ka ha na mkpụrụ edemede myiri ụdaume mee na-agakọ ọnụ n'ahịrịokwu. Mgbe ọ bụla e dekọrọ mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị a na mkpụrụ edemede myiri ụdaume ndị a ọnụ na mkpụrụ okwu, ị ga-ahụ na ha ga-enwe ezigbo ụda nke aka ha ma nweekwa gịnị nghọta zuru oke eji m aka na ị ghọtara ihe m kọwara nke ọma ọ bụrụ na i nwere ajụjụ biko echefukwala idosara m ya na comment section maka ndị na-asubscribebe to this channel biko gbalịa ka ị subscribe na onyi igbo tv na youtube